fo ka taa se n ka saya ma a kuma tɛ bɔ n da kɔnɔ fɛn min ye benɛn ko ye fɛn min ye nizeriya ko ye mun de la ne ko n y'a haramu n bɛna detayi damadɔ di aw ma a k'a dɔn k'a fɔ ne ye boliboli caman kɛ nin ko in na nin ko in kunkun an'a ɲɛɲɛ n bɛ caman dɔn a la ka d'a kan n donna yɔrɔ caman nin ko in na o de kama ala ye cɛkɔrɔba damadɔ di ne ma ko o ko n'a kun nana ni ko gɛlɛn don ne kun bɛ wuli ka ni cɛkɔrɔba ninnu de sɛgɛrɛ ou bien n kun bɛ mɔgɔ deplase ka se ni cɛkɔrɔba ninnu ma a fɔlɔfɔlɔ o ye ne ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ye min ye ne kalan taamaseere la a filanan o ye zaviya bakɔrɔba ye mayamugu ne ka kilisi caman sɔrɔ magoɲa kilisiw sɔrɔ ka dalufinw sɔrɔ a caman sɔrɔla zaviya bakɔrɔba bolo mayamugu ka ala deli kɛ k'a nasi bɔ k'a d'i ma i ka wulu ɲɛ i ka wulu ɲɛbo bɔ k'a k'a la o san kɔnɔ i ka laɲini bɛ sabati zaviya bakɔrɔba y'o kɛ ne ye mayamugu a sabanan n ka dɔgɔnɔkɛ dɔ kun bɛ wasolo mara la ko yaligoyi dɔgɔnɔ don dalufintigi don a naaninan ani n ka cɛkɔrɔba bɛ lajinɛ dugukolo kan mɛ n'i ye basi o basi ye ne bolo n'i ye sɔnfɛn o sɔnfɛn ne bolo ne y'a sɔrɔ kɛɲara de kɔnɔ ne tɛ basi so basi fosi sɔn min ma bɔ kɛɲara kɔnɔ forokɛ ka du kɔnɔ mɛ ne yɛrɛ ka wuli ka maa dɔ sɛgɛrɛ n ka denmisɛnninya kɔnɔ o cɛkɔrɔba kun bɛ jɛnɛ ko sɔ o kun bɛ jɛnɛ ko sɔ mɛ n bɛ wuli k'ale sɛgɛrɛ don min n ka cɛkɔrɔba min kalan taamaseere la a kun t'a kalama ne kun bɛ ko caman dogo a la ne kun bɛ ko caman kɛ n kun b'a dogo a la parce que y'a sɔrɔ ne kun sigilen tɛ mali kɔnɔ dalu dɔw b'ale bolo maa ka fɛn yira ne na fɛn min ye ne kɔnɔnafili hali sini ne ye miiri a la n ja bɛ tigɛ o kɛra ale ale ale fulakɛ in ye ko sɔ a kun bɛ jɛnɛ mara la i y'a faamu a kun bɛ jɛnɛ ba kɔfɛ dalu dɔ kun bɛ ale bolo n t'a dɔn dalu in a b'a kɛ cogo cogo a b'a kɛ filenbara la k'a d'i ma ne ye so jɔ ni o ye ne ye so jɔ ni a nafolo ye ka dugukolo san n'a nafolo ye ka n kulonkɛ a nafolo la o fɛnɛ kɔfɛ musokɔrɔba dɔ kun bɛ lajinɛ ale ye wulu finman dalu di ne ma mɛ a ko ne ma ko kalifa de don dɛ n'ale sara don o don dalu in tɛ se ka mago ɲa bilen n'ale sara don o don dalu in tɛ se ka baara kɛ bilen ne ye o nafa sɔrɔ a salen fɛnɛ bɔra a kalama a sara waati min na k'a sɔrɔ hali ne y'a bololadege di mɔgɔ dɔw ma a si tɛ yen ko min sera ka a nafa sɔrɔ bilen mɛ yan'a b'a di yan don min na ko n ma ko kalifa don mɛ n'ale sara a bɛ taa o musokɔrɔba kelen kɛra sababu ye maa min bɛ sanbiriw dalu di adamaden ma ka sanbiriw gindo d'i ma o musokɔrɔba kelen kɛra sababu ye ne y'o dɔn mali kɔnɔ ne ye recherche caman kɛ ne ye nin ko in caman ɲɛɲini ka sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba min ye n kalan tamasere la a tɛ nin kalama paseke fɛn min don ale tɛ nin ko ninnu fɛ mɛ a y'a sɔrɔ ne kun sigilen tɛ mali kɔnɔ n kun sigilen bɛ kɔdiwari jamana kan n kun bɛ nin ko ninnu ɲɛɲini n kun bɛ nin ko ninnu boliboli kɛ ka sɔrɔ a t'a kalama mɛ don min na a bɔra a kalama k'a fɔ o y'a sɔrɔ ne sigilen bɛ mali kɔnɔ paseke n'i sigilen bɛ mali kɔnɔ ko tɛ se ka dogo ale la sinɔn ne kun be ko caman ɲɛɲini n kun be ko caman kɛ ka sɔrɔ a t'a kalama mɛ don min na a bɔra a kalama ko ne taara benɛn a ko ne ye sira min ta sisan ne ka ko finman n'a jɛman ale y'a haramu tanke ne be nin sira in kan ne n'a tɛ jɛ ɲɛnamaya kɔnɔ paseke a tɛ nafolo baarako kuma fɛ a tɛ samiruko kuma yɛrɛ fɛ a tɛ wuranɛyako kuma fɛ fɛn o fɛn sitanɛ baara nunu ye a t'a fɛ ayi a t'a fɛ i n'a tɛ jɛ fo ka diɲɛ wuli mɛ sababu baara min bɛ ale bolo a bɛ kɛ adamaden ka tamasere kan masayaso dɔ bɛ adamaden ka tamasere kan a b'o masa a b'i ka masayaso de ta k'a baara kɛ sababu baara de don a bɛ kɛ ni ɲɔgɔmɛ ye ni ɲɔgɔmɛ ma sɔrɔ a bɛ kɛ ni turajɛ fila ye bilahi i b'a sababu sɔrɔ a sababu bɛ bɔ fan o fan fɛ i b'a sababu sɔrɔ wa a bɛ kɛ nafolo ye nafolo min b'i ka ɲɛnamaya dilan nafolo min b'i bɔ dingɛ kɔnɔ a tɛ kɛ nafolo denni ye dɛ k'a kɛ miliyɔn tan miliyɔn mugan nɔn nafolo denni tɛ a nafolo dɔgɔman a bɛ kɛ miliyɔn bi duuru ni saba ye ka se fo miliyɔn kɛmɛ ma a dalu finman a bɛ ne ka cɛkɔrɔba bolo mali kɔnɔ sababu de don a sababu kɔni bɛ bɔ i ye sababu in kɔni bɛ bɔ sira o sira fɛ n'a kɔni y'a baara k'i ye a sababu a bɛ bɔ i ye mɛ mankan b'a kɔfɛ n b'o fɔ bɛɛ mankan b'a kɔfɛ mankan jumɛn de b'a kɔfɛ maa min bɛ kɛ sababu ye ka nafolo in d'i ma a kɛra maa sugu o sugu a kɛra i yɛrɛ somɔgɔ dɔ ye a ma k'i somɔgɔ dɔ ye sadiri ala kɔni bɛ sababu in kunsin i ma wa sababu in i b'a sɔrɔ mɛ mankan b'a kɔfɛ mankan jumɛn b'a kɔfɛ maa min bɛ kɛ sababu ye ka nafolo in di e ma a tigi bɛna a d'i ma de k'i ka baara kɛ n'a ye n'a mago sera a ka wari ma a b'a minɛ i bolo wa nafolo in n'a dir'i ma fɛnɛ ala ta fɛnɛ kɔfɛ nafolo in tiɲɛ man di i bolo paseke sababu min don ala deli de don mɛ nafolo baara tɛ jinɛ baara tɛ sitanɛ baara tɛ samiru baara tɛ mɛ mankan jumɛn b'a kɔfɛ maa min bɛ kɛ sababu ye ka nafolo in di e ma dɛ hali ni e ye nafolo in baara ka miliyari ni miliyari de sɔrɔ fo ka tɛmɛ ale yɛrɛ la nafolotigiya la ale ye nafolo min d'i ma i tɛ se k'a segin a ma ayi i tɛ se k'a segin a ma sadiri i bɛ fɛrɛ de ka nafolo don adamadenw na ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ k'olu bɔ sɛgɛn kɔrɔ mɛ ale min kɛra sababu ye ka nafolo ta k'a d'e ma k'e ka baara kɛ dɛ hali n'i balima tɛ hali n'i somɔgɔ tɛ hali n'a tɛ kabila kelen na bilahi hali ne kɛra multimilliardaire ka tɛmɛ ale kan i tɛ se ka ne ta segin a ma sababu baara de don voilà sababu baara de don mais nafolo baara tɛ eh, sabiri baara tɛ uranɛya baara tɛ a t'o fɛ a t'i da don kuma la sinon an ye ko caman kɛ ka sɔrɔ a t'a kalama dɛ mais ne sigilen mali kɔnɔ ne ye gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ depuis don min na cɛkɔrɔba y'a dɔn ko ne bɛ nin sira in kan hali tamasere filali ne kun tɛ se k'a kɛ mais bi n lafiyara parce que n y'a sira bɛɛ bila ka tugu ale kɔ o de kama bi ne lafiyalen don aw folen don